keep tapping keep tapping em biko igbo mụlụ nze mụọ ọzọ na-enye unu ọjị ọra bịa be m ma nwoke ma nwaanyị especially ndị nna ndị nze na ọzọ ndị nze na ọzọ m nwere ebe a so ka m bulie gidigidi gidigidi mayor over to you ka asụgolu m unu ọjị as father's day before ịkọwa ọzọ ofe atọghị ihu mazelie gị na ya eje ọ na-eje mkpu igbo jewe anya ịkwado ime ka anyị malụ adanne ibo arụ atọ kazikwe gị n'otu anyị atọfekwele gị oke ka m bịara mgbewe n'akwa daalụ rinne for ọjị bupụtara anyị Eh, ndị be- ndị be- ndị igbo si na onye wetara ọjị wetara ndụ Eh, biko eh, ma anyị agbapụrụ ya ọsọ ụmụnne m eh, first of all ka m gosigodu ofu nwanne m otu otu nne m nọ ebe a ka m gosigodu ya ọjị first before ọjị a na-aga ebe ọ ya-aga Eh, blue man nwanne m ọjị abịagokwa aka gị dị n'ọjị a Em, oke nwa agbata obi ya bụ ọnụgwụ nwanne ife ya na-eme oke nwa A- a- a- na ọ dị n'iru anyị na ya ọ ife ọma Okay, good. aka gị dị n'ọjị a Em, onye ọbụla nọ ebe a ma ndị m lotara afa ha ma ndị m eloteghị ijere nwaanyị a ma egosi gị ọjị na ijere ka ịbụ aka gị dịkwa n'ọjị a ijere onye ọbụla nọ ebe a biko nụ, aka unu dị n'ọjị a mana na-egbughị oge unu unu ma na m ka omenala Igbo si wee dị em, ọ- ọ- Ọgọchukwu asụgola anyị ọjị anyị ekene gị for ịsụrụ anyị ọjị n'ụtụ a mana m eburu ọjị a ka m gbapụ ọsọ eh, gbajee na m n'obi ifeanyịchukwu bụ ọga stanley ka o mee ihe dị na dị ọjị Eh, ọga ifeanyịchukwu eh, the ball is in your court thank you so much daalụnụ maazị daalụ daalụ eh, bikonu eh, bikonu ndị be anyị daalụnụ daalụnụ a sị na ọ mmadụ ka e ji aka ị fụrụ na anyị na anyị zuru zuru ezu onwe ha ndị ihe na-anọ ha ebe ndị odogwu nọ ebe ndị ọma ọkachie nọ ebe ndị ekwueme nọ ebe ee onwe ha ijere wee bịakwuzie wee nọnyere anyị wee mara na anọzugo anọzu anọzula anọzu ee ijere daalụ na ekpere i kpeere ndị nna a sị na atụọra ọmara ọ mara atụọra ofeke o fenye isi n'ọhịa na ọ kwa na ebe a na-adụ nwa na- nwa nwere nne ọdụ ka nwa na-enweghị na-amụrụ ihe ee jere ekpegwo kwuo anyị onwe ebe ọ sị anyị nọkata anyị menata Ọ, onye onye ọbụla ka ọ doziri onye mụta o vulu na nwabịa daalụnụ unu bụ na ọjị abịagwo ee meyọ daalụ ee ka n'etufughị oge ee ka anyị na-ege ntị ihe anyị ihe dịla anyị ịdị na-eme bụ ịdị na-ata akụ ka anyị wee na-akwado nwanne anyị nwaanyị awa ọgọchukwu ee ọ wụkwa na agọwa ọjị ma atụba awọwa nzu atụba nzu onwee ihe ekwu maka anyị ekwurịrị ihe na-akpa onye ekwute nke na-akpa gị itie ise na ọ kwa na ise ahụ ka ọ ya aga na-eme e na-eti ihe a na-eme a wee na-adị ile ihe a na-eme adị ile ọgọ nwee ihe ikwuru ebe nchọ ka ndozie ị sị na ọ sọ ndị ụka ndị na-eje ụka bụ ndị na-eme ụka nne ụka nna na ụka nne ọ bụrụ na ndị be anyị bụ ndị omenala ndị omenala ma ndị nwa unu sị na-agọ alụsị ha e, anyị ebughị okwu na ụka wee bịa na mgbe ndị ọcha bịakwutere anyị anyị sị ha na-emenụ nke unu ka anyị na-eme onwee nke dị anyị mma anyị esoro unu na-eme mana ha ejezie n'azụ anyị sịkwazie anyị na anyị na-aga ụka na-agọ mmụọ ị na-eje ụka na-agọ mmụọ ekwensu vuru ibu dị alọ Ọ- okwu okwu ịkọ ọnụ ya bụ ihe wee dịzie ka ekewara ihe niile ekewa Ọ anyị nwa na-eduru nwa anyị ndị mgbe gboo ha duru ụmụ ha due due ndị ụka sị ya chie fada ọ bụrụ na a na-ese okwu a- onweghị onye ya eduru nwa ya sị ya chie fada mana ndị ahụ eduru nwa ha jee tụgharịa nwa ha gwa ha ya nwa gị gwa ya ya jee gwa nna ya na nna ya na-efe ekwensu ka anyị makwara ndị ikpe ma ee, ka anyị gaba n'iru ee eh, ọjị a sị na ọjị bịa mkpọtụ edela ee eh, biko anyị achọ onye ya awara anyị nzu onye ya amara anyị nzu ka anyị maa nzu amachazịa nzu mụnwa emezie ọjị ka esi eme ya mụnwa agọzie ọjị anyị wee gawa n'iru